Ngatitu pavuta nkhani pa mpanje pano ndi yokhudzana ndi chipani cha Malawi Congress Party, kukhwekhwesana ndithudi kulimbirana mpando wa u Leader of Opposition. Ndetu kulitu chipwirikiti kumeneko. Akunena kuti Chakwera analandira zachinyengo kuchoka kwa Simplex Chithyola Banda. Nde fans kunoti ife sitikulola zoti no Simplex akhale cha Leader of Opposition. eh, yafika tu ponena kuti akuti akufuna akumane mpaka amuchotse chani chani chipwirikiti kumeneko akuti ayayi tifotokoza nkhani bwinobwino koma tiupanga choncho eti ena amene simunapange subscribe tiyeni tipangeni subscribe ku channel cha malawi trends tv kuti nkhanizitu zizikufikani mosavuta nde tiukamba zoti chani kodi kunjako tiukambatu zonena kuti ku chipani cha Malawi Congress Party ngati chipani chimene chili chachikulu ku mbali yotsutsa boma ndi kumene kukuyenera kuchokere mtsogoleri wa zipani zotsutsa boma, leader of opposition, ku parliament. Nde malingana ndi mmene zimayendera kumeneko akuti malamulo awo, president ndi amene akuyenera asankhe mtsogoleri wa zipani zotsutsa boma ku parliament. Mwa njira iyi, a Chakwera ndi amene ali ndi mphamvu yosankha. A Chakwera posankha apezeka zonati no asankha Simplex Chithyola Banda. Move imene yapangisa no magaya a kongeresi ena ndi noti iyayi mukamsankha ameneyo za- zoyenereza ali nazo. Chatiza ndiye kunali kukumba ati kumene uja mpakana zadziwika zonati no Chakwera analandira thumba la makobidi kuchokera kwa Simplex Chithyola Banda. kuti no amusankhe akhale no leader of opposition nde mpandowo chithyola anachita kuugula chakwera basi atalandira ndalama a basi pene pa kesi la dobvu a basi ndiweyo kumsankha nde fanzi yakunoti ayi sitingalole zimenezizi mpakana fanzi ina ndina ngati achina baba stephen malondera anabwera atu kudzayankhulapo nde tipanga zonena kuti no tiwerenge zimene anayankhula baba stephen malondera chifukwa kuchoka pamenepopo ndi zonena kuti ndiye kuti akuluakulunso apangana zonena kuti ati akumane amuchotsepo chithyola banda chabwino mmamu mzana lero tunde tabwera ndi pc iyayi akunena kuti

I am his director of youth kuchipani koma one day I will take to the floor in parliament in the presence of the leader of opposition and express my position and real feelings chifukwa miseche sindimatha that day I will be fired hey, akunenatu choncho pachichewa akunena kuti ndakhalatu ineyo ndikulandira mafoni osiyanasiyana mameseji komanso ndi kutitu mameseji ena mpaka na ku facebook komwe kunoko kunena kutitu anthu kumandifunsa ababa e, inu kodi simuthirapo mang'ombe pakusankhidwa kwa eh, mtsogoleri wa zipani zotsutsa boma ku parliamenti tathiramponi mang'ombe nde ineyo ndikunena kuti ndimamulemekeza president wathu lazarus chakwera ndipo chifukwa cha zimenezozo ineyo sindiyankhulapo en- mawu ena aliwonse ayi. sindithirapo mulomo pamenepapa sindikufuna zonena kuti ndimuyalutse ndipono ineyo ndine mtsogoleri wa chinyamata ku chipani cha mcp komano tsiku limodzi wa nde magaye chimene mukuyenera kudziwa nchonena kuti ndizangoti no payere payere ku parliamentinso osati ngati kutino ndidzabwera poyera ta ndikumuyang'ana kuti tsopano ndi kuti mtsogoleri wa zipani zotsutsa boma ku parliamentiyo amene tikumunena kuti chithyola bandayo ndizamuyang'ana m'maso amwene direct kuti aise lero nde ndikuwuzeno chilungamo ndikung'amba chilungamo ndipo muzaziwano kunena kuti pankhani iyi ineyo ndikuyima potani muzaziwa chilungamo chake chenicheni ndipo sindizabisaso ma feelings anga mkwiyo wanga wonse ndizawukhuthula pamenepopo ndithudi azawulawa mkulu ameneyu simplex chithyola banda chifukwa chani ineyo miseche sindimatha iyayi sindimapanga nawo za miseche ndipo tsiku limenelolo magaye ntchito yanga idzathatu ntchito yake itino akutitu ntchito yake ngati mkulu woyang'anira achinyamata ku chipani cha malawi congress party e magaye he, tisiye ka apc tikambepo apa ziwiri zitatu chabwino nde akukambatu choncho iwowa ababa steven malondera akunena kuti no azakayalusa zimene zachitika za chinyengozi mwayiona akuti sindikufuna zonena kuti no ndimuyalutse mtsogoleri wa chipani chathuchi iyayi mungomsungira ulemu nde kuti no walandiradi ndalamazo wakasharu ameneyi ndalama kuchoka kwa simplex chithyola banda ende tikamakamba izizi sikoyamba iyayi simplex chithyola banda amadziwika ndi zogula mipando mukumbukira nthawi ija ya convention anali busy kuti agule mpando wa secretary general kupereka mamiliyoni kwa anthu madelegate zane sizoti nkoyamba zimenezizi nde kuti ndi khalidwe lake mwayiona imeneyo nde chakweraso ndekuti ndi wadyeraso pamenepapa nanga tikanene kuti tani akaonda nthawi kwawo komwekotu achina baba Steven Malondera wawo akamakamba nkhani izizi ndoti zili zaboza dyera kwambiri mkulu amene mukhoza kumvetsetsa chifukwa chimeneno mwina make zachinyengo zimangopitirira fande kuti ndekuti amalandirapo gawo lake mwapaona amapakula gawo lake iye kuti ayi gawo ilo pitani mukapange kumalangalo tabweresani kuno tingakambe zotani iyayi nkhani zake ndi zimenezo ndi pamene pavuta nkhani iyi leroli ndi ponena kuti Kuchoka ku chipani cha Malawi Congress Party, Deputy uh, Secretary General timanenazo tso wachiwiri kwa mlembi wamkulu wa chipani cha Malawi Congress Party amene tili ndi Gerald Kazembe iyeyu wabwera ndikuzanena kuti yayi chimene mukuyenera kudziwa nchonena kuti ifeyo tikukumana posachedwapano ngati ma mp amene tinasankhidwa kupita ku parliament osati chakwera amene ku parliament sakakhalako yayi tikumana ifeyo ngati ma mp amene tinasankhidwa tino ndife amene tikupita ku parliament achipani cha malawi congress party tikumana tikakumana choncho tisankha mtsogoleri wa zipani zotsutsa boma nanga achakwera asankhati iyayi zimenezo zoti zisiyeni zachakwera ndi jeni kwawo komweko tisankha tikasankha choncho ndikutino mtsogoleri amene ndi amene tizimulemekeza kuti uyu ndi mtsogoleri wa zipani zotsutsa boma ku parliament yathu ndithu ndi amene akutitsogolera ndetu kumafunsa funso pano kunena kuti kodi iwowa akunena kuti mphamvu zimenezi akuzitenga kuti chifukwa choti no akangosankhidwa sakutsutsana ndi zimene mphamvu za constitution ya chipani chawo imakamba kuti chakwera ndamene ali ndi mphamvu akunena kuti ayi malinganatu ndi akuti parliamentary standing order number 35 imakamba kunena kuti mtsogoleri wa zipani zotsutsa boma ku parliament sakuyenera achite kusankhidwa ndi president akuti akuyenera asankhidwe ndi mamembala a ma mp a chipani chimenecho chachikulu cha mbali yotsutsawo ma mp akumbali yotsutsawo akuyenera asankhe akuti elected not appointed kusankhidwa movoteredwa osati mongolozedwa iyayi Kumeneko kutu nde eh kuli kulozanalozana. Tiziona kuti pamapeto pake kodi mukutino achakwera sagudulidwapo pa mpando chifukwa kuli a ina Alex Major madolo okwiya kwambiri amenewo ochoka cha mu Kasungumu amene ati tichosepo chakwera amene tichosepo Chimwendo pa wina aliyense timthamangisepo tisankhirepo anthu anyuwani anthu oyipa kwambiri amene awa anatipangitsa kuti tiluze kaya musalimasule tiuzeni maganizo anu mu comment section ngati muli nawo pa nkhani imeneyi koma kwa amene sitinapange subscribe tatiyeni tipange subscribe cholinga choti nkhani izitu zizikufikani mosavuta akuti